DITV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw minnu sɔgɔlen bɛ an na sanga a n'a ka wagati nin y'aw ka dɔgɔkun kibaru ale waati selen ye an b'a fɔ aw ye ka k'aw danse bi bakurubaw filɛ Kayi marabolo ɲɛmaa ye taama kungurunin kɛ Liberté denbaya commune kɔnɔna na ka t'i ɲɛ da projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement ka sɛnɛkɛyɔrɔ kan sɔɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o kan ka kɛɲɛ ni kalanta labɛnw ye denmansaw kan ka kɛwale dɔw sigi sen kan walasa k'u denw lakana o ye kɛwale jumɛnw ye sɔɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o fana kan Kulun kameleni dɔ seginna ka bɔ tunga la ka na kɛ misali ye nakɔbaara la a faso la sɔɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o kan bi dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna na I n'a fɔ n tun y'a fɔ ɲɛna bakurubaw la cogo min na projet brigade verte pour l'emploi et l'environnement na ale bɛ ka labaara Kayi Yelemani ale ni Bafulabɛ ni ɲɔgɔn cɛ walasa k'u ka baara taabolow dɔn Kayi marabolo ɲɛmaa ye taama kɛ ka t'i ɲɛ da u ka sɛnɛkɛyɔrɔ min bɛ Liberté denbaya commune kɔnɔna na arabadon tɛmɛnen Adama Mayiga ale tun bɛ kɛnɛ kan an ka jɛ an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na Arabadon octobre kalo tile bi saba san ba fila ni mugan naani Kayi marabolo ɲɛmaa ye taama kungurunin kɛ Liberté denbaya commune kɔnɔna na walasa ka t'i ɲɛ da projet min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma brigade verte pour l'emploi et l'environnement o kan ni ale laɲini dɔw ye ka se ka dɛmɛ don sifinnakaw ani musow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛko nasira fɛ ayiwa an nana eh, Liberté denbaya komini kɔnɔ bi ka na ɲɛ da eh, brigade verte min bɛ denmisɛnw ka baara ko ani an ka kungo ko kofɔ ka na ɲɛ da kɛnɛ min kɛra kɛnɛ fɔlɔ ye ka labɛn ka di an ka dugulamɔgɔw ma yaasa yirituru bɛ se ka kɛ cogo min na yaasa sɛnɛ bɛ se ka kɛ cogo min na musow fana bɛ se k'u ka nakɔ baara kɛ cogo min na bɛɛ ka nafa sɔrɔ a la a dabɔkun ye baara ka sɔrɔ a dabɔkun ye an ka kungow ka se ka segin u cogo la yiri ka se ka caya an ye min kɔlɔsi k'a fɔ an ye fɛn minnu ye o b'an nimisi wasa o b'a yira k'a fɔ halisa eh, fɛn min don fɛn nafama don n'an y'an cɛsiri a fɛ a bɛ nɔbɔ a dabɔra min kama o bɛ se ka sabati ni projet kɔfɔlen in bɛna labaara hɛkitari ba kelen ni kɛmɛ seegin kan Kayi Yelemani ani Bafulabɛ ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu garizigɛ donna Kayi taw la u ma ɲina k'u ka waleɲumandɔnfoli kɛ ka ɲɛsin marabolo ɲɛmaa ma ani ka dɔɔni fɔ u ka gɛlɛyaw kan anw kɔni nana ɲinan de ka na foro kɔnɔ ka na baara kɛ foro kɔnɔ o kama k'an ka na ko baara yɔrɔ bɛ sɔrɔ ko muso bɛɛ bɛ se ka baara kɛ donc baara dun ka d'anw ye denbatigi y'an ye an denw b'an bolo se t'an ye dabali t'an ye an ye foro in baara damina an bɛ n'an sen de la an b'an tagama foro ka jan kabiri kamagole fo yan n'an wulila kabiri misiri wuli tuma tuma da an bɛ se midi wagati mais n'an nana an b'an ka tobili kɛ an bɛ tile k'an ka baara kɛ an ye tiga sɛnɛ ka kaba sɛnɛ ka fɛn bɛɛ kɛ sisan ji dɛsɛra o ye ala ta ye mais anw kɔni se ye min ye anw y'o kɛ sɔrɔ fana ye ala ta de halisa an bɛ ala deli ala ka yiriwa d'an ma an ka ɲɛmɔgɔw ala ka se ka hakili ɲuman d'u ma u b'an dɛmɛ cogo min a nɔgɔkow n'a jikow n'a katakatanin kow la an ka se ka baara kɛ ka jamana bɔ nɔgɔ la k'an denw bɔ nɔgɔ la ka duw bɔ nɔgɔ la ka dutigiw lafiya walasa ni projet in dabɔkun ye mun ye o ka se ka bɔ a sira fɛ ni ka nafa lase a baarakɛlaw ma marabolo ɲɛmaa ye weleweledakan kɛ ka ɲɛsin baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma cɛsiri nasira fɛ o de kama eh, an bɛ weleweleda halisa ka se sigidalamɔgɔw ma a dabɔra minnu kama halisa k'u wasa don kɛnɛ nin na kɛnɛ ninnu labɛnna olu de kama u k'u wasa don a la eh, minnu fana bilara ko ɲɛmɔgɔya la halisa o fana k'u cɛsiri sabula foyi daminɛ man nɔgɔn nka an ye min ye nin ye nin b'a jira k'a fɔ tagalen ɲɛfɛ wasa bɛ sɔrɔ a kɔnɔ nka a tɛ taa an ka cɛsiri kɔ a b'a to denmisɛnw bɛ se ka baara sɔrɔ a b'a to kɔngɔ bɛ se ka kɛlɛ a b'a to ja fana bɛ se ka kɛlɛ an bɛ foli lase dɛmɛbagaw ma minnu y'a kɛra nin ko nin sinsinbaga ye k'a fɔ halisa projet nin tɔ ye san kelen nka hakili la projet nin a kan ka se ka continuer ka taa 2025 kɔfɛ sabula nafaba de b'a la ka kɛɲɛ ni kalanta labɛn baaraw ye denmansaw ka kan ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan walasa k'u denw labɛn kalanta degun hukumu kɔnɔna na walasa ka kunnafoniya sɔrɔ nin fɛɛrɛ kofɔlen ninnu kan an ka jɛ an ka ɲɛmada hawa sila ale ka sɔrɔlenw na kalanta waati sera Waati kɛrɛnkɛrɛnnen don min na denmansaw jɔyɔrɔ ka bon walasa kalan bɛ se ka kɛ denmisɛnninw fɛ basigi kɔnɔ. Hakili sigi walew, fini don cogow fo ka taa se dumuni kɛtaw ma, an ka jɛ ka nin sɔrɔlen ninnu seereya. I bɛ denw préparer psychologiquement k'a f'u ɲɛna ko école bɛ na daminɛ psychologiquement n'i y'a f'u ɲɛna a dɔɔni kɛra vacances la sisan kɔni école bɛ na ta donc a b'aw préparer pour neuf mois de combat kalan ka kɛ ka ɲɛ aw ka moyɛnbaw sɔrɔ tuma dɔ la yɛrɛ ne bɛ defi lanse ne b'a fɔ salon e ye nin moyɛn hakɛ de sɔrɔ ɲinan i bɛna jumɛn sɔrɔ donc u fɛnɛ bɛ defi fitinin dɔw lanse n ye wa caman bɛ bɔ sen fɛ n b'u ka fini u bɛ fini kɔrɔ minnu don an bɛ an bɛ teni kɔrɔ bɛɛ labɔ k'a bɛɛ ko ɲɔgɔn fɛ ne n'olu yɛrɛ k'a bɛɛ ko ɲɔgɔn fɛ k'a bɛɛ repase k'a bila yen n'u ka fini dɔ ninnu k'olu fɛnɛ bɛɛ ladon an bɛ sakiw san mɛ an bɛ furunutiri ninnu kaye ni biki ninnu an b'olu to yen ni ekɔli taara u taara kilasi kɔnɔ mɛtiriw bɛ o sɛbɛn ka d'u ma emploi du temps dɔ la porogaramu bɔ k'a d'u ma livuru min kan ka san kaye min kan ka san mɛ an b'an perepare sakiw ni samaraw samara minnu bɛ mɛn kosɛbɛ san kɔnɔna la ni t'u deranze u b'a don ka taa ka segin ne ni n ka denmisɛnninw b'u bɛɛ perepare denmansaw kɔni u kan k'u hakili to denmisɛnninw ka kalanko la parce que an ka siniɲɛsigi y'olu de ye bon donc u ka kan k'u kɔrɔsi kosɛbɛ k'u hakili to u la u ka kɛnɛya ko ani n'u wulila sɔgɔma u kan ka bɛ baara o baara kɛ u ka kan ka soli k'olu ka dumuni kow n'u ka ekɔli la taga ko k'olu de labɛn fɔlɔ ka fɛɛrɛ kɛ ka fɛn d'u ma n'u taara min b'u bali ka fɛn kuntanw san ekɔliso la k'a dun pour que u ka bana u ka kɛnɛya sabatili n'u ka fɛn ninnu na vraiment o de ka gɛlɛn an ka kow bɛɛ bɛ denmisɛnnin ninnu de bolo n'olu ka kow ɲana dɔrɔn an taw bi ɲɛ
an sera kalanyɔrɔ ɲɛmaa dɔ ma bilasirali bolo kan bien vrai que denmisɛnninw bɛ taa ekɔli la u bɛ taa éducation dɔ sɔrɔ yen mɛ o k'a sɔrɔ u ni dɔ bɔra so fana surtout ɲinan denmisɛnninw mɛnna so ekɔli dɔw bilala depuis juin depuis début juin ekɔli dɔw bilala donc u ye juin kɛ so ka juillet kɛ ka août kɛ ka septembre kɛ ka octobre kɛ donc ça fait cinq mois donc denmisɛnninw u ɲinana fɛnw kɔ dɔɔnin Donc parents kana to dɔrɔn k'a fɔ u bɛ taa ekɔli la u bɛ mun ni mun kɛra u kun ekɔli la ka dan o ma parents kana to o dɔrɔn na u k'u hakili to denmisɛnninw na ka se ka revision kɛ ni denmisɛnninw ye sokɔnɔna la euh, u ɲinana minnu kɔ ka fara mɛtiriw kan ka se k'u u hakili lajigin o kɔ tɔn segin ka taa so ça c'est un de deux Paranw k'u hakili to sanuya yɔrɔ la parce que denmisɛnninw mana na ekɔli la k'a fɔ u bɛ teni don bi sini k'a don denmisɛnninw cogoyaw tɛ kelen ye dɔw bɛ yen u ka teni tɛ nɔgɔ kosɛbɛ mɛ dɔw bɛ yen a bɛ nɔgɔ kojugu ni min ye dumuni ko yɔrɔ ye n bɛ se ka kuma ni n yɛrɛ ka ekɔli ye et que n bɛ conseil di promoteurs d'école ma ani ekɔli pibiliki a bɛɛ an ka denmisɛnninw ka dumuni u ka u bɛ fɛn mun dun an k'a ɲini k'a dɔn k'a sanuya anw fɛ yan interdilen don mɔgɔ wɛrɛ kana ni dumuni ye ka n'a feere an ka danaya bɛ mɔgɔ dɔ de kan a bɛ dumuni dilan et que wari tɛ di denmisɛnnin yɛrɛ ma an parentw mana na u bɛ wari di eh, an ka monitirisiw de ma ou bien an ka femme de ménage a bɛ liste kɛ récréation mana bɔ denmisɛnnin minnu kan ka dumuni mun kɛ a bɛ d'a ma ou bien i yɛrɛ ka dumuni dilan so ka na mun yɛrɛ kɔni ka ɲi i ka dumuni dilan k'a k'i den kun ka na o de ka ɲi a b'a to den tɛ dege wari la a b'a to den bɛ dumuni ɲɛnama kɛ denmisɛnw ye siniɲasigi ye u ni dɛbɛdɛbɛ ka kan walasa u ka sini bɛ kɛ damu kɔnɔ cogoya min na
Amadu Tali kɛlen kɔ ka taama jan kɛ jamana wɛrɛw kan nin kamalen in seginna kulun ka na a yɛrɛ di nakɔbaara ma bi a kɛra misali ye a fadugu kɔnɔna na an ka jɛ an ka ɲɛmada jɛka jara ale ka sɔrɔlenw kan
kulun ye komini ye kayi sɛrikili kɔnɔ min ni kayi dugukɔnɔna tɛ tɛmɛ kilomɛtiri tan bɔɲɔnko kan yen sifinnakaw kɛlen bɛ ka tunkarataga kanu kosɛbɛ kamalen kelen bɛ yen ale y'a faamu joona ni ka segin ka na ɲɛsin nakɔ baara ma bi a kɛlen bɛ fitinɛ yeelen ye kulun dugu kɔnɔ ni bɛɛ lajɛlen bɛ kule ni a tɔgɔ ye ne tun tɛ jardin baara yɛrɛ filɛ baara yɛrɛ ne bɔra yan ka taa Côte d'Ivoire de bon n selen Côte d'Ivoire bon n nan'a ye sɛnɛkɛlaw de bɛ da la hali an ka karidante kan an ma sɔn ka sɛnɛkɛla k'a kan an ye commerçant de k'a kan an bolo olu de bɛ da la quoi jaa sɛnɛkɛla de n gɛrɛla olu de la fo ka baara in fɛngɛ ka sɔrɔ ka na baara in daminɛ timinanja ani dusukolo o bɛ nɔbɔ fɛn bɛɛ la n'o tɛ baara in daminɛ ma nɔgɔya tali bolo a kɛra gɛlɛya ye parce que ne yɛrɛ tun ma se ka masin yɛrɛ sɔrɔ hali masin n m'a sɔrɔ n ye bidɔn de ta vingt litres bidɔn den bi naani n taara o de san k'a datigɛ ka baara in daminɛ fo ka se bi ma kɔni gɛlɛya dan don diɲɛ baara o baara gɛlɛya b'a la mais tant que i b'a kɔnɔ i bɛ fɛn caman de faamuya n'i donna e yɛrɛ de bɛ kalanw sɔrɔ a la i hakili tɛ kalan minnu yɛrɛ la yɛrɛ voilà sinon gɛlɛyaw b'a la produit ko ni traitement ko ni fɛn ninnu gɛlɛya yɛrɛ de b'a la mais fɛn min ka di ye i b'a kɔnɔ walahi i bɛ sɔn ala ala sɔnna an ye solution sɔrɔ olu bɛɛ la an bɛ don min na i ko bi amadu talu ni kulun ni a lamini bɛɛ lajɛlen bɛ ka a ka nakɔforo in nafa bɔ alhamdulilayi bi kɔni n bɛ ala fo k'ala tanu n bɛ ala fo k'ala tanu bon comme kuma man ɲi sinon alhamdulila mhm. hali k'a da n ye so jɔ alhamdulila o bɛɛ dɔ ye fɛn caman fɛn caman bon n da tɛna se ka se o bɛɛ ma mais alhamdulila talu ka jardin kɔni a bɛɛ tɛ se ka fɔ ka ban parce que n'i nana hali a fɛ hali baara yɛrɛ tɛ n'i nana a fɛ yɛrɛ k'a fɔ i nan'a fo dɔrɔn a bɛ namasa d'i ma fo i yɛrɛ bɛ nimisi wasa i bɛ sigiɲɔgɔnw di i sɔn i yɛrɛ bɛ a dun k'a fa denbaya bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la o kɔni vraiment tali kɔni ka jardin kɔni an tɛ se ka nafa bɔ ka ban wallahi dɔ tun b'a bolo yan alhamdulilayi a kɔni a ye nafa sɔrɔ a la kɔmi a tɛ yan mais a kɛra an kɔni ɲɛna an bɛ se ka seere quoi parce que a bɛ taa ani moto kelen taara ani miliyɔn kelen ani wa bi saba ni duuru a y'o sɔrɔ awa an bɛ se k'a fɔ o ye nafaba ye awa ne bɛ kɔni bɛ min fɔ kɔni denmisɛnnin sera denmisɛnnin tɛ baara fɛ n'o tɛ normalement mɔgɔ min kɔni san fila kɔni miliyɔn kelen ni wa bi saba ni duuru ani moto aa n'a kɛla kɔni o ye nafaba ye namasa kɔfɛ fɛn caman wɛrɛw bɛ sɛnɛ tali ni a ka baarakɛlaw fɛ Eh, poivron bɛ yen parce que poivron kɔni n ye buwati tan ɲɔgɔn k'ale la an bɛ tila ka s'ale fɔlɔ bon gan fana bɛ yen bon foronto fana pipiniyɛriw bɛ yan an ka kan ka na olu fana turu i y'a faamuya bon oberizini fana bɛ yen bon tagalen ɲɛfɛ fana tomati ni kɔngɔn parce que ne bɛ kɔngɔn kɛ tilema fɛ ne bɛ tamati kɛ tilema fɛ yɛrɛ dɛ salon le 5 avril ne ka tamati récolte daminɛna voilà o waati ninnu fana wari bɛ sɔrɔ o y'a sɔrɔ a tɛ bɛɛ bolo tinɛni mana min fɔ bama ɲɛkuru ko la a dɔnbaa jɔnjɔn de y'a fɔ Tali ka fɔ la, nafa min bɛ nakɔ baara la, ni sifinnakaw y'o dɔn bi, u tɛ yɛlɛ ji kan k'u bɛ t'u garijigɛ sifilɛ. Ne kɔni kɛlen, hali ne y'o fɔ, n ko hali ne ka denmisɛnniw, n t'a dɔn ni min taara i yɛrɛ bala yɔrɔ dɔ la dɛ, peut-être n bɛ se k'i dɛmɛ, mais ne ka wari bɔ k'a d'i ma taa kɔfɛ tuguni, o banna. Alhamdulilayi, dencɛ wɔɔrɔ jate de bɛ yen. N bɛ baara in de, u b'u ka kalanw kɛ, n bɛ baara, ni min bɛ mɛtiye kɛ, i b'o kɛ, mais sɛnɛ in kɔni, o bɛ jira a bɛɛ la fɔlɔ. n'i taara n'a ma ɲa i bɛna sɛnɛ kɛ mais ne de ka wari di k'a fɔ ko taa kɔfɛ tuguni ayi ne kɔni ne t'o la yɛrɛ bilen sabula ne ye nafa min ye nin na ne tɛ sɔn ka mɔgɔ bila ka taa kɔfɛ yɛrɛ bilen donc ne bɛ min fɔ maliyɛn ye kɔni vraiment an bɛ ji da la min bɛ ba da la o i bɛ kɔ da la o i bɛ yɔrɔ ɲini i b'a kɛ jardin o de bɛ laban o tɛ tagali tunga nafa foyi t'a la u filɛ ka sira bɛɛ yɛrɛ tiɲɛ de mɔgɔ tɛ taga fu e bɛ combien million labɔ de a bɛɛ bɛ taa zéro i tɛ foyi sɔrɔ a la mun nafa b'o la nafa t'o la an ka sigi an ka sɛnɛ kɛ an ka nakɔ baaraw kɛ o de y'an ka hɛrɛ ye o de bɛ mali jɔ fana san o san sifinnaka caman de bɛ bɔnɛ u ni na kɔgɔji kan a fɔ waati dɔ ma se an ka ko dɔ ɲɛɲini an yɛrɛ ye jamana kɔnɔ wa kunnafoni kuncɛ la bama art baaraw bɛ sen na an fɛ kayi yan a bɛ kuncɛ sini kari novembre kalo tile saba san ba fila ani mugan ani naani a ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na wele bilalen don seko ni dɔnko tigilamaaw ma ka na maaw ɲɛnajɛ feerekɛyɔrɔ dayɛlɛnnen don maaw ye walasa ka kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ka minɛnw lakodɔn an filɛbagaw nin de bɛ dan sigi aw ka bi dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmadaw la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ